ka a gbachara Ụzọma ọgwụ obere oge ambụlansị abata buru Ụzọma na-ebuga ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ nkeji ole na ole ha ji wee si ebe ahụ pụọ a na-anụ na Ụzọma anwụọla na o rughị n'ụlọ ọgwụ na ọ nwụrụ na ndụrụ ụzọ Nnamdị asị ọ bụ etu a ka ọnwụ na-adị onye nya na ya nọrọ ala kọrịa ugbu a bụzi onye nwụrụ anwụ Hmm, ntị a dịkwa ngwa gbaa eregede ka m kọrọ gị ihe gburu Ụzọma na ka elerune ndụ anya si anapụ mmadụ ndụ ya n'ike Nnamdị gara ụlọ ọgwụ ka a gwọọ ya ịba o wee bụrụ na ọ ga-ehi ehi maka a ga-etiri ya drip na bedị e nyere ya ya na otu nwa okorobịa nọketara aha nwa okorobịa bụ Ụzọma ọ na-abụ na o ruo n'oge ụbọchị Ụzọma a na-abụ abụ Nnamdị a na-asị na nwoke a na-eme mkpọtụ n'ebe a mana o lezi anya ndị nọọsụ kwesịrị ịba ya mba sị nya mechie ọnụ bụzie ihe soro ya na-abụ abụ ndị nke ọzọ na-emetere ya ebere mana Nnamdị amaghị ihe na-eme ka ọ na-ewetazi aka n'oge abalị onye anyị na-abụ abụ ebido gbọnwa ka nkịta ndị nọọsụ ketara ọrụ n'abalị ahụ onweghị nke ụjọ kwere metụ ya aka ma ya fọdụzie ịgbanye ọgwụ mana chi mee ka ọ na-abọ onye anyị na-agba ụja onye ahụ na-agbọ ka nkịta amalitezie bụnwa abụ na-emezi ka a ga-asị na onweghị ihe merenụ mgbe ndị dọkịta na ndị nọọsụ bịara n'isi ụtụtụ ahụ ileta ndị ọrịa ka ha mara ma ha na-adịkwa mma ha gwa onye ọbụla na-elekọta ndị nke ha ka ha pụsị ezi onye ọbụla apụọ naanị ndị ọrịa na ndị dọkịta bụ ihe nọ ebe ahụ tinyere ndị nọọsụ oge ha legidere rute n'ebe Ụzọma nọ ha ekele Ụzọma ofuma ha na ha kọrịa oge dọkịta bịara lee ya ahụ ihu dọkịta agbarụọ o fufe n'isi kutuo ọ gwa Ụzọma na a ga-akpọga ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ na ya bụ ihe erikaala nnukwu na ọ bụ naanị amara Chineke bụ ihe pụrụ ịnapụta ya ugbu a mgbe dọkịta kwuru okwu a anya mmiri eju Ụzọma n'anya ọ gbaa anya pita ma anya mmiri atasịsị ya n'obi Ụzọma ọ ma na ili nọ ya nso ọ ma na ọnwụ abịala mana ọ na-atụ anya olileanya ọ na-atụ anya nzọpụta ọ dị ya ka ihe ịrịba ama ọ ga-eme ọ malite na-abụ abụ akwa ndị nọ ya nso esoro ya na-abụ onye ọbụla enwe ọmịiko n'ebe ọ nọ Nnamdị abịakwute ya soro ya na-abụ ka ha bụchara abụ Nnamdị ajụọ ya ihe merenụ na ka o si wee mee na ka o si wee rute n'oge ọ nọ Ụzọma ekutuo maa ọsụ wee malite kọwara ya sị ya n'ọnwa ole na ole gara aga ka ya na ndị enyi ya si na agbamakwụkwọ enyi ya nwoke wee na-abata na otu nkịta ọ bụ esi n'ebe ya na-amaghị pụta taa ya gbalapụ ndị enyi ya chụwa nkịta ka e gbuo mana ha chụkwunwu ya nkịta gbafuo amaghị ka ọ bụ nkịta ara ma ọ bụ mmadụ nwe ya bụ nkịta Ụzọma echekwa na ọ bụ obere ihe na-aga egoro ọgwụ na kemist na-eri o leghara ya anya buru ya na-aga ọrụ ka izu ole na ole ihe a mesịrị ahụ ọkụ amalite na-ere ya ibu oyi a na-ama ya isi na-awa ya ọ na-emekwa ya ike ọgwụgwụ Ụzọma ewee ya na ọ ga-abụ ịba ọ malite na-eme isiri ọgwụ ịba na-aṅụ na o wee rutezie nwanne nnyaahụ n'ebe ọ na-arụ ọrụ ka ọ rụkatara ọrụ ajụ eju ya anya ọ daa ọ maghịzi ebe ọ nọ ọ maghị oge e buru ya bute ya n'ụlọ ọgwụ ebe a nna Ụzọma anọghị nna ya anwụọla nne ya nọ na vileji ọ maghị na nwa ya nọ n'ọnọdụ a ọ chọkwana ịgwa ya maka na nwaanyị ejikwu ahụ ndị enyi Ụzọma na ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ agbalagala oge e mere Ụzọma test wee hụ ihe ọ na-arịa o nweghịzi onye enyemaka ka ọ na-ekwu okwu anya mmiri na-atasịsị ya n'anya Nnamdi esoro ya na-ebe Nnamdi enwetara ya ọmịiko akwa ka ọ na-ebe Ụzọma malite kọkasịwa ọkọ n'ahụ ya ọ kọrọ n'isi ọ kọrọ n'azụ ka ọ na-akọ ọkọ ahụ malite gbọwa ka nkịta kwa Nnamdi eburu stand e ji etinye ya drip gbalaga ndị niile nọ na ward ahụ agbalaga ndị uwe ochichara ahụ ha yiri nose mask amakpute ha jikwa ịga n'aka ka ha makputere na-achọ ka a tụọ ya ịga mana ọ dịzị ka ike Ụzọma aka ike ha ha mee ka ha ga-ejide ya o nupụ ha n'akụkụ ọ na-alụ ka nkịta ndị ejisie ike jide ya wee gbaa ya mmiri oyi n'ahụ tupu ha gbaa ya ọgwụ wee were ya bụ ịga tinyezie ya n'aka ọgwụ ahụ abịa kụtụkwuo ahụ ya nwa obere ọ bụrụ ka ha ji wee gbacha ya ọgwụ ambulance abata e buru Ụzọma tinye na ambulance na-ebuga ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ ọ dịghị anya ha ji wee ndị nọọsụ a na-ebe akwa asị na Ụzọma nwụwara na ọ nwụrụ n'ụzọ Nnamdi ejidenwuzi onwe ya ọ tawara akwa na-ebe na onye ya na ya kpara nkata nkeji ole na ole gara aga ka a na-asị nwụziri anwụ ka ọ bụkwa ọnwa ọbụla adị o wee bụrụ etu akụkọ Ụzọma si wee gaa gee m ntị ndụ ị dị dị oke ọnụ ahịa mana ọ dị ka akwa obere ihe metụ ya o nwere ike ịwa kpachara ndụ gị anya ihe ahụ ị na-akpọghị ihe nwere ike bụrụ ihe be careful for nothing obere ahụ butuo gị jiri oge gaa ụlọ ọgwụ aṅụna ọgwụ na-amaghị ihe na-arịa gị ọ bụkwa onye na-ezo arịrịa ka arịrịa na-ezo mgbe niile ụbịam jọrọ njọ mana ileghara ndụ gị anya aka njọ mana cheta na a gharazie ndụ kpaa akụ onye iro erie ntị adịkwa ya gazie